Anois Roarty ag iarraidh spás a aimsiú más féidir ag teacht fríd an lár. Tá McCrea anois, deis ag Dún na nGall agus McGinty. McGinty ar an chiotóg agus sin déanta go slachtmhar aige ag an deireadh. Tá an plúchta le himreoirí agus déanta go maith ag Dún na nGall chun sin a choimhead agus Matthew Quinn ó Dhún Geanainn agus sin déanta go maith aige. An deis caillte ag Tír Eoghain ach bainte ar ais agus. Gan bealach ar bith fríd go dtí seo. Á, sin pas iontach agus McGinty. McGinty. iarracht teacht isteach agus léiríonn sin an chontúirt thíos a bheidh spás, thall beidh spás. Muldoon anois, Muldoon ag brú fríd, Muldoon leis an iarracht seo, seolta isteach aige agus de réir a chéile tá Tír Chonaill ag aimsiú na spásanna agus ag aimsiú na scóranna. Ag deireadh an chéad leatha anseo, cuireann Kevin Muldoon a chloigeann síos. Agus brú chun tosaigh Muldoon anois, Muldoon leis an iarracht curtha isteach ag Kevin Muldoon agus cúilín breá faighte aige. Agus McCullough, McCullough ag iarraidh tabhairt faoi, sásta é a bhogadh anois amach go Donnelly, á, coisíocht ar dóigh ag Donnelly, faighte ar ais aige anois, rachaidh sé leis an dorn trasna an chúil agus déanta go maith agus críochnaithe go slachtmhar ag Caolan Donnelly. Tír Eoghain agus Matthew Quinn, deis anois ag McCullough. Ag tiontú amach as agus buille láidir faighte ar an chiotóg ag tiontú leis agus sin scór den scoith faighte ag Ruairí McCullough ag an deireadh. Agus McDevitt, McDevitt atá ag stiúradh cúrsaí amuigh anseo. Iarracht isteach ansin ó Callaghan agus an iarracht seo agus é cruinn agus thar an trasnán agus an chéad uair go raibh deis againn, Ó Ghaoth Dobhair agus McCahill ann le tacaíocht a thabhairt dó agus ag iarraidh gabháil chun tosaigh ar Chonor Devlin agus sin iarracht iontach ó McCahill ag teacht isteach agus an darna dhá phointe faighte ansin brat eile agus Quinn ag tabhairt pas anois amach do Mossey, Mossey an iarracht ó Mossey teacht isteach an cúilín arís do Thír Eoghain isteach sa chúl Joey Clarke ansin ag an deireadh captaen na foirne ar imeall na cearnóga. cliste isteach ansin agus Conan Devlin agus ins an lár tá McCullough, McCullough agus an chosaint ansin ó McDevitt, lámh láidir faighte ar ais chuig McCullough agus brúite thar an trasnán aige agus scór tábhachtach do Thír Eoghain a bhogann iad cúilín chun tosaigh. Pas iontach chuig Quinn, á, déanta go maith ag Grimes ansin a bhaint agus pas iontach curtha isteach ansin go McElholm ag iarraidh teacht amach. Glacann sé leis an ghualainn ansin. Sheehy anois ar an chiotóg. Seolta isteach ag Sheehy agus ag an deireadh bhfuil sé aige? Tá sé aige! Tá sé thar an trasnán. Spás agus ar éigean Seán Martin ag teacht fríd. Iarracht ag teacht isteach ón chaptaen. Ceannasaíocht léirithe aige. Kevin Muldoon arís. Muldoon i gcónaí sásta brú chun tosaigh. Dul leis féin, muinín ann féin, fosclaíonn sé an doras do Chathal Ruadh. Cathal Ruadh! Isteach san eangach ag Cathal Ruadh Ó Gallchóir, cúl a bhí de dhíth ar Thír Chonaill. Cé a tháinig chun tosaigh ach fear Ghaoth Dobhair agus sin críochnaithe. Dún na nGall agus Tír Eoghain, gob ar ghob le chéile agus beidh níos mó ama de dhíth orainn chun iad a scarúint óna chéile. Ar ais go Conor O'Neill, Conor O'Neill a thug faoin iarracht dheireanach a bhí ag Tír Eoghain agus seo seolta isteach, iarracht fá choinne dhá phointe agus sin atá faighte ag McElholm. Is ar ais go McCullagh arís. Neart spáis ar an taobh eile. McCullagh ag smaointeamh fá dtaobh dó agus é i lár an bhealaigh. Seolta isteach aige agus, a Dhia! Nach sin scór speisialta amach is amach! Agus tine ar a chraiceann aige anois faoin am breise agus ag iarraidh é a bhaint do Thír Eoghain. Iarracht eile ón daichead a cúig. Seolta isteach. Ard san aer. An bhfuil sé cruinn? Agus buaileann sé an cuaille. Tagann sé isteach arís. Thar an trasnán ó Shea McDermott. Faraor go cian. Carr arís agus iarracht anois tagtha isteach. Ag McCahill agus é breá sásta leis agus an scairt agus an bhéicigh uaidh agus é iomlán sásta ansin leis an iarracht. Seolta isteach arís aige, tá sé ag iarraidh seilbh a fháil ar ais, tá sé faighte aige agus é ag tiontú isteach ar an chiotóg anois, b'fhéidir deis fá choinne cúil, curtha isteach aige, Seanán Carr a bhí ann, cúl do Sheanán Carr agus do Dhún na nGall. Donnelly caite amach go McCullagh, McCullagh agus Dún na nGall ag déanamh go fíormhaith ansin go raibh de Sheehy, Sheehy le ciumhais na bróige, bhfuil sí aige, bhfuil sé cruinn, tá go deimhin, an-scór ansin. Pas tugtha isteach ansin, bhfuil deis scórála anseo do McElholm, McElholm ag gearradh isteach, críochnaithe go slachtmhar aige agus déanta go fíor mhaith agus fear atá múscailte. Dún na nGall foighneach go leor ach níl cúrsaí ama leo agus seolta isteach ag Turlough Carr arís ar imeall na cearnóige ach caitear ón dtaobh leis. Briste isteach arís go Dún na nGall, deis b'fhéidir é a chríochnú le scór. Seolta isteach ar an chiotóg agus sin na Maoir a rá go dteachaidh sé thar an trasnán. Pasáil chliste déanta ag Dún na nGall trasna go Turlough Carr arís. Ag lúbadh thart anois do Callaghan. Callaghan. Agus an uair seo seolta isteach ar an chiotóg agus an scór a chuirfeas muid go ciceanna éirice anseo ar an Abhainn Bheag. Seilbh faighte ag Callaghan. Cé atá ann ins an phóca? Cé atá sásta tabhairt faoi? Turlough Carr atá sásta tabhairt faoi. Seolta isteach. Cén áit a rachadh sé? Isteach i lámha Dhún na nGall b'fhéidir ach cosaint ar dóigh déanta istigh ansin, Darragh Donaghy ag teacht amach leis, fear an Ghallbhaile, ábalta an léigear a thógáil agus an fheadóg deiridh séidte ag an réiteoir ag Kevin Faloon a rá go bhfuil an corn, go bhfuil an cluiche ceannais seo bainte, fear an Ghallbhaile ann leis an liathróid ag deireadh na hoíche leis an léigear agus leis an ionsaí deireanach sin a thógáil agus Tír Eoghain, atá mar churaithe arís anseo, i gCúige Uladh. agus dochreidte an iarracht a chuir na himreoirí seo isteach le linn am breise anseo ar an Abhainn Bheag. Radharcanna thíos fúinn anseo galánta ar fad agus Tír Eoghain ag ceiliúradh.